anyịnwa bụ ndị Igbo wepụta aka aja aja ebute ọnụ mmanụ mmanụ tupu ndị ọcha abịa ya bụ tupu enweta civilization n'ọnụ iti anyịnwa bụ ndị Igbo nwegolu usoro esi agba mbọ ọ bụ n'afịa ka eji malụ ezinụlọ gị nwatakịrị gụchaa o je mụọ afịa gbaa bọị e duo ya ụlọ o jiri nke a bido ndụ ya ọ bụrụ na ugbo ịkọ ugbo ka eji mara ụnụ ọ nya ka eji eme ọnụ na onye a nekwa ọba ji ya ọba ji ya ka eji wee were ọba ji ama dike ya bụ na anyị bụ igbo bụ na otu ọbụla o si dị otu ọbụla chi si wee fote na Igbo ya agbalịrị mbọ fụ na ife olili dịrịrị maka nyanwa na ụmụ ya ọ nya ka eji mara Igbo Igbo abụlọ ije yọba ayịyọ ya bụ na Igbo ya eme ife ọbụla ka ọ wee bụrụ na ayọlọ ya bụ ayịyọ na nni dị n'ezinụlọ ọ bụ na ịkọ ugbo ọ bụrụ ịzụ afịa ọ bụrụ ịlụ ọrụ aka ife niile a gbakọta na enwekwa nni olili n'ụlọ na ife eji mara igbo gboo ekwugo m nke anwa mana ịza ajụjụ gị bụ na ọ dị mkpa ife a na-akpọ nke anwa bụ ọrụ ugbo ụlọ ya na n'ọnụ iti akpọ ya garden e na-enweta e na-enwe obi ụtọ na ọ gị kọpụta ife ị na-eli ọ ife eji mara igbo ị na-alụgodu ị bụrụgodu dọkịta ị nwee obele eh, ọrụ ugbo dị n'ụlọ nke a kpọọ garden o nwe ụdị obi ụtọ na-adị na ọ gịnwa kọ tinye ya n'anị o pue ị kọpụta ya lie ya bụ na m na-akwado igbo niile nọ na ịmagozi na ka ife si wee dị ugbu a ọ dịka a na-achụ ndị ọrụ ugbo ọsọ mana na ogige gị na be gị ị ya emenwu obele obele fụ garden m sụwa ya n'ọnụ iti ị ya eji wee na-akọpụtakwa nni ọ na-enye obi ụtọ na anyị bụ ndị igbo na ife anyị na-eli taa ị ya na-agwanwudi ụmụ gị nke anyị na-eli taa bụkwa na azụ be anyị ka esi wee kọpụta ya na ọ ya enye aka m na-akwado ya ka ị bụrụgodu i jecha ọlụ bata ị kpọkọba ụmụaka malụ ka esi eme ife onye ọbụla nwecha obele ogede na be ya ọ ya eji wee menwu ya bụ ọlụ ugbo ọ bụgodu sọ akwụkwọ nri ọ bụrụgodu ma ji ọ bụrụgodu ma ọ nwere ka ị ya esi wee bido nwayọọ nwayọọ ka ọ bụrụ na ụnụ na-akọpụta ya ụmụ gị na-enene gị malụ ka esi eme ya ọ ya abụ echi o nwe ka ọrụ oyibo anwa si wee dị enwe ebe ebite aka daalụ
ihe a na-ekwu maka na o nwe ndị na-abịa e, e, emebi ngwongwo ngwongwo na-adị n'ụlọ na akọcha akọcha nni mm. ndị emebi anya ka enwe ike mie ka ndị Igbo ọ nke a bụ ebe ya bụ mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ achọbụ m ikwu ya na mbụ sị ka m chelụ na ọ ya-elutelili maka isiokwu anyị a bụkwa na ịkọ ugbo ị kọcha obodo naijiria nchekwa anyị ugbu a ya ya rutekwa n'uru ife ị kọ ọ nke ọ ya-abụ anyị nọ n'udu mmiri kịta ị na-afụ ife na-eme na ngalaba dị iche iche iche n'obodo anyị nke ọ ya-abụ ị kọcha ụmụ anụmanụ abịa bulu gị ụzọ libegodu nke ị kọ mana a ya-eji mgbagbu yalụ ọgụ a ga na-ekpe ekpele na-ayọ olisa bi n'igwe ka ọ dị mma maka obodo anyị a naijiria nsogbu anyị bidokwanụ na nchekwa udo dịrị gị ise daalụ true fada mm, ọ ya fa abịa n'oge na-adịrọ anya ị ma na ada anọ ofu ebe enene mmọnwụ mba mụ na ya kpa taa nsogbu adịrọ

ise na ndụ ebe ebe onye ozi daalụ ntị m akala nke unu ife anyị na-ekwu bụ na ọ na-aka atọ ụtọ na gịnwa kọ ife ị na-eli eligo m ife ife anyị kọ ka anyị ala esi n'ọmụkọ malụ ka o si atọ iche o nwe ụdị ụtọ ọ na-atọ na ị nọkwa mgbe e tinye nke a n'ana ị gbaa ya mmiri i solu tinye osisi o ligolu wee kwado nya bụ tomato o nwe ụdị ụtọ ọ na-atọ na ị na-eli ife i ji aka gị kọpụta ya isiokwu anyị bụ na ma i bi na n'Igbo ma i bi na obodo a chọọ ebe ị ya-etinye ife n'anị dịka onye Igbo ka o nwee nke i ji aka gị kọpụta ọ gbanyere ihe onye na-amụrụ na akwụkwọ ị ga na-arụrịrị ọrụ aka ọ gbara ihe onye ihe ọsọdụ na-agụ ihe ọ bụla ị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ a na-akụziri gị na ọ dị mkpa na ị ga-enwe ike na-eme mara ihe bụ ọrụ aka mara ihe bụ onyinye Chukwu nyere gị na ịkọ ọrụ ugbo abụrọ sọsọ ka ị mụta ka ị kọba ji na ede no kama na metere anụ metere ose metere ogiri metere ụgba na ọ ka mma ka anyị kpọchalụ nwa egwu a wee malụ na o nwe ndị anyị azanwu tupu anyị ekechie nke taa ndewo